52 52 24 Malitel 66 83 29 54 n'i ye Adama Jara wele na waati o waati i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kadi an ye Adama ɲininka fɛn fila de la a ye o fila jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen na siri jugu bɛ maa minnu kan awɔ. ani garisɛgɛsiri bɛ maa minnu na ani maa minnu bɛ a mana don diɲɛ ko o ko la n'a bɛ tiɲɛ a nalen don ni wusulan ye ɔ wusulan in fana Kadi maa minnu fana bɛ feere kɛ sugu la n'aw bɛ taa tilen ka sunɔgɔ nin seliɲɛ kɔrɔla in na aw kana sigi bilen adama nalen don ni wusulan ye a bɛ arajo yɛrɛ kɔnɔ ka ban a ye wuli ka na arajo la sisan a ka na wusulan in ta i k'a dɔn sɔngɔ min na ni a ka nɔgɔn adama bɛ deli ka wusulan in feere a fɛ prix min na belebeleba de bɛna bɔ a la bi k'a di aw ma yalasa aw k'a ta ka taa nkalon bɔ anw da maa minnu fana bɛ yen ko kunnafɛn de kɛlen bɛ ka aw sɛgɛn aw ka denko ani furukow la cɛ fara muso kan i k'a dɔn k'a fɔ kunnafɛn wusulan fana a bɛ adama bolo a bɛ wusu fitiri sufɛla ninnu fɛ i k'a dɔn i bɛ fini biri i la ka wusu o maa minnu fana bɛ yen n'aw sɛgɛnnen don i k'a dɔn nin fɛn mɔdɛli ninnu fɛ a ye wuli ka na arajo la sisan ɔ n'i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn an bɛ tila ka nɛgɛjuru d'i ma i b'i tɔgɔ sɛbɛn n'i tɛ se k'o fana makɔnɔ wuli ka na dirɛti la arajo la sisan sisan o tɛ wa anw yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛ nin fɛ Titibugu kilomɛtiri nɛfu ma ee an bɛ taa ni adama ka baro ye sisan ɲininkali an bɛ ɲininkali di karamɔgɔ ma nin waati in na kosɛbɛ karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn yala bana min bɛ yen ko dunukɔrɔninya
kadi i ye bana jugu tɔgɔ fɔ dɛ ale bana in ale bɛ tarawelelakaw de fan fɛ ka caya i m'a ye i y'a fɔ dɔrɔn abubakar ko ko a bɛ bana jugu donc olu ka bana don ala ka sabu alhamdulillah an y'a a fura nati bi kosɛbɛ ka dunukɔrɔninya efase ka bɔ hadamaden na pewu pewu an nana n'a ye ya ala fura sasema don kosɛbɛ a bɛ utiliser Mhm. ni Lipton Hmm. ani nanaye jɛman a bɛ kɛ wula fɛ Mhm. walima su daminɛ kosɛbɛ i bɛ Lipton den kelen kɛ te barada kɔnɔ Mhm. ka ji k'a kan kosɛbɛ ka nanaye jɛman k'a kan Mm. furamugunin datigɛ Mm. ka k'a kan n'a wulila kosɛbɛ i b'a sɛnsɛn

eh, dunukɔrɔninya fura i k'a dɔn k'a fɔ a fura n'i nan'a ta i b'a wuli libitɔni na ka nanaye jɛman k'o fitinin k'a la o tɛ wa wa kadi kuma tɛ an ka taa ni ɲininkali adama a b'i bolo arajo la yan nɔ a bɛ yan an nana n'a ye baara banna an y'a eh, wusulan fila min n'an y'a fɔ kosɛbɛ n'o garisigɛ wusulan ale ni kunnafɛn wusulan an b'a feere da min na so komi aw yɛrɛ ka laɲini kama kosɛbɛ an nan'a bila arajo la kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ

ni hali i hakili jiginna cɛ ni muso la i ka fini bɛ ɲigin ni ɲɛ ma fɔ ɲɛ tɛ dɔn adama Siga tɛ na. kosɛbɛ kɛ a bɛ wuli de i Ahan. b'a fɔ i bɛ Lipton wuli cogo pati pati pati fo ɲɛ ka fɔ unhun, ni a b'a min kɔpunin ɲɛ kelen unhun. n'i y'a wuli k'a min kosɛbɛ e k'a kɛ bi k'a kɛ sini Sinikɛnɛ kan. sinikɛnɛ k'a kɛ e k'i hali n'i hakili taara yen fɛ dɔrɔn baara banna

A bɛ régulariser kosɛbɛ k'i bila norme na an nana n'a fana ye kosɛbɛ a b'an bolo arajo la parce que an b'a dɔn musow fana degunnen don kosɛbɛ kɛ muso caman bɛ yen ni wula sera ni su kora f'u ja bɛ tigɛ u bɛ jɔrɔ parce que min bɛ yen kosɛbɛ u b'a dɔn walayi ça va pas donc n'i y'a nin sɔrɔ k'a bila i kɔrɔ i bɛ ala jɔ n'i ye cɛ nin sɔrɔ

n yɛrɛ dɔgɔkɛ de den n kɔrɔkɛ de den o y'a bila ka bɔ village la walayi ka na n'a ye fura bɛɛ sugu kɛra village la bɛɛ b'a dɔn bɛɛ kɔni b'a dɔn ko village kɔnɔ bɛɛ b'a ko o ye furakɛ yɔrɔ ye dɛ walayi u y'a furakɛ kɔrɔti fura k'a furakɛ ɲuman k'a furakɛ dɔgɔtɔrɔ fura la kuru in ma se ka yeli wa fo ka kɛ sababu ye ka dennin sen cɛ walayi ala ni ala de bɛ ka f'i ɲɛ na ne ye adama ka fura in ta cogo min na adama m'a fɔ ne k'a bɛ kɔrɔti furakɛ dɛ a ko ne ma ko ni dimi b'i la ko k'a da la kadi an y'a da denni sen na ka tile kelen kɛ ka tile fila kɛ walayi denni sen fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kolo bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ walayi ala n'i y'a da la k'i ma jɔ kɛnɛ kan n b'a bɔ a la ma dan o ma muso yɛrɛ fana tun bɛ yen nɔ a bɛ jalakɔrɔji a ko ko don o don k'a kɔ b'a dimi a tɛ se ka wuli ka jɔ a kɔfɛ n ye fura in de fitinin bɔ ka taa d'a ma a y'a kɛ k'a kɔ saalo a ko ne ma ko abubakar ko kuma i ye subaga wɛrɛ n ko ne tɛ dɛ n ko adama jara de ka fura don e bɛ k'o fura in de ko fɔ tan

mɔgɔ min bɛ mobili dilan kosɛbɛ i b'a sɔrɔ o tɛ technique dɔw dɔn mobili la i b'a sɔrɔ mobili bolila de b'o dɔn sabu ne de ka mobili bolila ye sa e de b'a utiliser e de b'a utiliser kosɛbɛ et puis temps b'e de bolo parce que

o fana hɛrɛ dɔ ye tulu in
e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan kosɛbɛ parce que e y'a fɛn caman kɛ n'a ye mais an ye ko wɛrɛ bɔ tulu in kɔnɔ kosa in na kosɛbɛ i fana tɛ min dɔn o fɔ an ye tuguni n y'o de f'i ye bi kosɛbɛ tulu in kalite dɔ bɛ yen n y'a dilan tile fila in na abubakar ni kɔ b'i dimi i b'a mun i kɔnɔ na
i bɛ kɔ to yen k'a mun kɔnɔ na k'a mun kɔnɔ na dimi bɛ tunu voilà an ka taa di ni i kɔ tɛ n'i kinin sen bɛ mugulen don i b'a mun i numan sen na
ee suya wɛrɛ an ko la dɛ n terikɛ voilà dɔnni de don i y'a faamuya dɔnni a tɛ dɔn ka ban hadamaden n'i donna dɔnni domaine kɔnɔ kosɛbɛ kana i sigi k'i bolo da i sen kan ko walayi n y'a dɔnni kelen sɔrɔ o ye tiɲɛ ye ni dɔnni kelen min bɛ e la n'i y'o kɛ mɔgɔ min na n'o m'o tigi mago ɲa i dɔnko banna a banna o ye tiɲɛ ye bon n'i kɛra dɔnnibaga ye kosɛbɛ i ka kan ka kɛ ɲininibaga de ye n'a diɲɛ don o don da kosɛbɛ recherche de kɛ o ye tiɲɛ ye f'i ka taa bɔ fɛn kuraw kan siga t'o la wa o défaut kelen b'an ka dɔnnibagaw la ni min y'a dɔnni fila saba fara ɲɔgɔn kan An karamɔgɔ ka yafa ma dɛ, lagosi tɛ dɛ, ayi o tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye dunda sɔrɔlen ye, kosɛbɛ, ka taa dɔwɛrɛ ɲini, o ye tiɲɛ ye, o t'an fɛ yen, kosɛbɛ, anw bɛ ɲinini kɛ hali bi, unhun, an ka kalan minɛn b'an bolo, kosɛbɛ, an bɛ ka kalan de kɛ, unhun, an bɛ ka ko ɲɛɲini de kɛ, unhun, hali n'an y'a mɛn bi Abubakari ko e bɛ fɛn dɔ dɔn, kosɛbɛ, min t'an bolo, unhun, Abubakari an bɛ taa ɲɔngiri kɛrɛfɛ, o de ye moriya ye o, an bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ cogo min na, kosɛbɛ, k'o fara an ta kan, o ye tiɲɛ ye, an bɛ taa ten, unhun donc an y'a tulu in fana ɲɛɲini kosa in na an nana nin sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ fasadimi sugu o sugu n'i y'a tulu in sɔrɔ kosɛbɛ a b'a ban walahi kunkolodimi banbali kunmabin ka taa se e, e, kɔdimi fasadimi douleur sugu o sugu n'a bɛ hadamaden farikolo la kosɛbɛ n'a ma taa kɛ k'a sɔrɔ joli sira la bana don n'i y'a tulu in k'a la a ka jɔyɔrɔ o ye tiɲɛ parce que an b'o fana fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ a bɛ fɛn bɛɛ ɲa mais a tɛ joli sirala banaw de ɲa parce que ala de ko ten ko bana bɛɛ n'a fura don o ye tiɲɛ ye joli sirala banaw fana olu furaw b'o dan o danna
o ye tiɲɛ ye kɔni ta nin ye douleur sugu o sugu n'a b'i farikolo la kosɛbɛ ni dimi de don i b'a sentir ko nin yɔrɔ masina ye min dimi n'i y'a k'o contraire la dɔrɔn kosɛbɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye tulu b'i bolo yan tulu in bɛ bolo an nana n'a ye ala barika la an nana n'a ye tulu in a baara wari ka ca kosɛbɛ mais aw yɛrɛ ka ɲinini kama an nana tulu in da waa kelen na ala o kɔni ye fu ye kadi adama ka tulu ye fu ye kadi ni kuru de b'i la i tɛ kuru min bɔ cogo dɔn i fari la ne b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna kadi dɔɔni d'a la wala i k'a dɔn k'a fɔ bon bana de b'i la kadi ko i m'a dɔn k'a fɔ ko bana in y'i sɔrɔ cogo cogo dɔɔni d'a la wala i fari de i fari de bɛ k'i dimi wala senkoroba dimi de b'i la i tɛ se ka tɔgɔma kadi to k'a jɔsi a la dɔrɔn adama ka fura tulu in kadi ne y'a kɔrɔbɔ bana caman de la n y'a sɔrɔ kadi dɔɔni d'a la dɔrɔn dɔɔni d'a la dɔrɔn c'est à dire fura in ka ɲi kojugu fo ka taa fa to ten ne y'a sifilɛ fɛn caman de la o de la n bɛ ka kuma fɔ n y'a sifilɛ de o de kama n bɛ k'a fɔ eh, ni maa minnu fana mago b'o tulu in na i bɛ na arajo la sisan i b'a sɔrɔ yan o tɛ

o tɛ nege muso ko yɛrɛ nege tɛ sɔrɔ walahi a man nɔgɔ a man nɔgɔ donc fanga dɔgɔya bɛ na u ma kosɛbɛ a bɛ na ni ko caman ye ɔ seli don setɔ don a man nɔgɔ u t'a fɛ mankan ka to u ka so an fana b'u k'u kɛ pewu kosɛbɛ n'a y'u ka bana fura ɲuman i ye tiɲɛ fɔ an bɛ na n'a ye kosɛbɛ o de la an ye wusulan in dilan wusulan in ko cogo di cɛlakaw de ta don

kadi yanni an ka taa ni baro ye ni fura ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ arajo bolo yan arajo kɔnɔ yan bi yanni an ka nɛgɛjuru di mɔgɔw ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ se ka na arajo la yanni adama ka taga u bɛ n'a sɔrɔ yan mais fura ninnu ka feere bi journée kɔnɔ ni prix ninnu fana de la ɔ ni bi journée bɔra la anw da tɛ a kuma tɔ la bilen adama ka fura bɛ feere prix na ka kɔrɔ a b'a ka fura feere o prix kelen de la ni n'a fɔra ko n'i ye bi to yen sini wala sini ka taa fura san waa naani wala waa duuru wala waa wɔɔrɔ wala waa tan min da ka nɔgɔn i ma ani min da ka nɔgɔn i la bɛɛ b'o dɔn o tɛ tiɲɛ ye adama yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛlɛn filɛ hippodrome ma ni maa minnu mago b'a la i k'a dɔn moriya sira kan ani baara yɔrɔ sira kan belebele ye moriya de ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka yiri kalan k'a dɔn ka tila ka laturu kalan k'a dɔn k'i sigi a golo kan hippodrome na ni dɔw ko a ma ko bamanan ka misiri kɛrɛfɛla balon tɛrɛni min bɛ yen Mhm. adama ka da bɔlen bɛ ka ɲɛsin balon tɛrɛni ma ka di n'i ma dɔw la mhm. se ka jɔ misiri kɛrɛfɛ n'u mɔgɔ b'a ko bamanan ka misiri mhm. i jɔ misiri da la dɔrɔn i ka adama jara wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ a bamanankan na bi wolonfila ani saba bi duuru ani fila bi duuru ani fila mugan ani naani wala i k'a wele malitɛli la bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ bi seegin ani saba mugan ani kɔnɔntɔn bi duuru ani naani ni adama jara kɔngɔ na waati o waati i ni professeur adama jara aw na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira olu fɛ ka di an ka taa ni ɲininkali ta kosɛbɛ
ne yɛrɛ laban bɛ bila adama nɔ na sisan parce que hali kunasini gɛrɛn sigira ne ka so furudimi fura in kan n terikɛ yɛrɛ taara ka taa dɔ minɛ ne bolo a taara sɔrɔ an ka du kɔnɔ n ye dɔ dɔ di fana ma o y'o dun o labanna sa ko ne yɛrɛ laban bɛ kɛ mori n ko n tɛ kɛ mori ye ni mori ni mori sɛbɛw de ka di ni ni karamɔgɔ ɲuman ka di i bɛ fɛn ɲuman di mɔgɔ ma n ko nin ye adama jara ka i k'a dɔn furudimi fura in ye a ko fura in a dundala k'i b'a dun k'a fɔ k'a b'i tɔɔrɔ o tɛ i b'i mugu hali n'i ye dumuni kɛ sisan sisan zoro yɛrɛ ka fitini k'i da kɔnɔ dɔrɔn ka ji min a kan ko saba ɔ n ye manani dayɛlɛ sa ka dɔ kɛ o fana kun o taara n'o ye a ka so kunun yɛrɛ ye n wele ko vraiment k'a sunɔgɔra ka ɲɛ adama an ka taa ni baro ye a bɛ ɲɛ o furudimi fura ye kosɛbɛ an b'a fɔ furudimi kala furudimi ye bana ye kosɛbɛ fɛn dɔw de fana b'a provoquer hadamaden na o ye tiɲɛ an ka baro tɛmɛnen ninnu na an da donna a la k'a walawala mɔgɔw k'a faamu o ye tiɲɛ ye cɛ o cɛ muso o muso kosɛbɛ ni furudimi kɛlen bɛ k'i degun ale n'ale y'i minɛ ale ka teli ka fɛn damadɔ de se i ma kosɛbɛ fari bɛ kalaya ni fari kalayara senkɔnɔna de bɛ chauffer kosɛbɛ fo dɔw b'u ta bila ji la mais n'i sera ka furudimi fura in sɔrɔ a ka ca Alahu Taala fɛ kosɛbɛ i bɛ tile saba sɔrɔ ka se dɔgɔkun ma yɔrɔ o yɔrɔ senkala bɛ ban farikala bɛ ban ni Alahu Taala ka diɲɛ kosɛbɛ wa dumuni de tɛ yɛlɛma furudimitɔ kɔnɔ o de b'a bila wagati bɛɛ girintili la fura in bɛ kɛ sababu ye ka o fana effacer ka bɔ yen kosɛbɛ a bɔkarama profiter nin senfɛ cogo di ka fɛn dɔ fɔ bamakɔkaw ye u k'o dabila o bɛ ɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ ka bana caman créer hadamaden farikolo la kosɛbɛ Maliyɛn ka dumuni fanba ye sufɛla de ye sufɛ dumuni ma ɲi a bɔ ka a ma nɔgɔn surtout ni mɔgɔ min bɛ sugu la n'i bɛ wari sɔrɔ walima mɔgɔ min bɛ baarakɛda dɔ la i bɛ wari ɲɛnama sɔrɔ ni min bɛ na so kosɛbɛ mana bɔrɔ fa fɛn na logo ni sogo ni la ka na kɛ ka so kɔnɔna fa kosɛbɛ n'o dun nana bɛɛ bɛ dilan tulu de la a b'o dun dɔrɔn ka boisson min ka fɛn sumalen dɔ min ka don k'i da ka don k'i da a dɔw yɛrɛ bɛ tɛ dumuni kɛ joona kosɛbɛ 22 heures 23 heures fo zéro heure fo zéro heure olu k'olu ka surafana dun tuma ye kosɛbɛ u b'o dun dɔrɔn ka t'u da a dumuni t'i yɛlɛmɛ a ma nɔgɔn donc n'a tor'o la kosɛbɛ i bɛ bali mun na a fɔ ko tension b'i la fɔlɔ walayi i bɛ farati tuguni ko jabɛti b'i la walayi i m'a ye fɛn dɔ b'an fɛ yan an b'o kɛ hɛrɛ ye kosɛbɛ i ya maliyɛn fɛn o fɛn ko dɔɔnin b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ a furunin sigilen b'a ɲɛ an kɔni arajo baarakɛla an tɛ taa ni sogo ni logo ye i b'a fɔ ko ko jifiyɛn de b'a ɲɛ kosɛbɛ i y'a faamuya ale yɛrɛ fɛ k'o ye hɛrɛ de bana de b'a kɔnɔ bana de b'a kɔnɔ
ani bana de bɛ yala bana forokonin de dulonnen de filɛ a ɲɛ bana ma ɲi dɛ Wa o de kɛlen bɛ ka caman kan wari b'u kun fɛn bɛɛ b'u bolo mais mankan tɛ ban so kɔnɔ u mana don so kɔnɔ i b'a sɔrɔ sotigi bɛ su ci la kɔnɔbara bɛ i b'a fɔ muso kɔnɔma bɛ se ka taa la ka
tɛsɛbɛ fi de la aw an ka taa ɲini mɔgɔw fɛ kosɛbɛ u ka sufɛ dumuni ba da ninnu nɛgɛ
mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali k'i tɛ dumuni dun mais dun wagati de bɛ dumuni na kosɛbɛ n'i nana ni plat ɲuman ye su fɛ a bɛ sabali a b'a dilan sɔgɔma a b'a kɛ daraka duman ye kosɛbɛ n'i ye daraka duman yɛrɛ dun sɔgɔma i bɛ tile bɛɛ n'i taara baara yɔrɔ la i bɛ tile bɛɛ ban ji min na walayi bon i bɛ t'o ji min n'o yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ na kosɛbɛ dumuni bɛ yɛlɛmɛ i kɔnɔ donc a bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ a b'i kisi bana misɛnnin caman ma. Nin ye tiɲɛ ye. Mais n'i y'a dun dɔrɔn. Kosɛbɛ. Ka fɛn suma parce que fɛn sumalen de ka d'an ye. An b'a fɔ k'o bɛ ni yɔrɔ dɔn. An bɛ tila dumuni duman dun ninnu na a tuluma fana. Kosɛbɛ. Ka tila ka fɛn sumalenba dɔ da o kan. Ka sin ka dɔw yɛrɛ bɛ sin ka fɛnɛ yɛrɛ sumalenba da o kan. Ɛɛ Ala. I y'a faamuya.
Kosɛbɛ. Donc o bɛ sin ka taa fɛn in tɔ glace i kɔnɔ yen. A man nɔgɔn.
baara min don kosɛbɛ baara cɛjugu don o ye tiɲɛ donc an b'o ladilikan di bɛɛ lajɛlen ma kɔnɔjɛlenya sira fɛ kosɛbɛ mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la u ka essayer u ka dumuni kɛ wagatiw yɛlɛmɛ kosɛbɛ dumuni kɔni ka ɲi ka daminɛ sɔgɔma ka taa se 14 heures ma walayi à partir de 14 heures kosɛbɛ mɔgɔw ka kan ka fɛn fɛgɛman minnu fɛn minnu bɛ yɛlɛmɛ i n'a fɔ saladi awɔ seri mɔni o n'a ɲɔgɔnw kosɛbɛ o de ka ɲi dumuni ye si baara de ye kosɛbɛ n'i kɔni ma sa i b'a dun don o de bɛ dɔ dun voilà kosɛbɛ n'i ye cɛ ɲini ɲuman d'a ma kadi yanni an ka taa ni ɲininkali tɔ ye an bɛ sira di nɛgɛjuruciba fana ma an bɛ jɛ ka baara in tɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ waati arajo baara ye ɛri la ko ye maa minnu fana bɛ yen n'u mago bɛ adama jara la i k'a dɔn an da sera fɛn minnu ma ɲininkali tɔ bɛ kɔfɛ an n'an da ma se minnu ma ni ni bana kofɔlen de bɛ maa min na yanni adama jara k'i kɔ don weleli kɛ i k'a ɲininka sisan arajo la k'a fɔ karisa nin fɛn de bɛ ne la yala a fura b'i bolo wa n'a b'a bolo a b'i jaabi a la o tɛ wa ɔ yanni maa tɛ bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔbara fɔ an ye professeur adama jara wele dɔnnibaa don a bɛ fɛn dɔn wa a bɛ se ko la an y'o de wele ka na bi an n'a ka jɛ ka baro kɛ ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maa minnu mago bɛ adama jara yɛrɛ la a y'a wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ

Segin a kan. 53 unhun 05 unhun 05 unhun 58 unhun 53 unhun 05 unhun 05 unhun 58 unhun kadi hali maa min min tɔgɔ sɛbɛn fana n'a ye arajo ka surun maa min na wala n'i y'a dɔn i bɛ se k'i senfa ka na sisan sisan yanni adama jara ka taa i ka wuli ka na arajo kɔnɔ i ni adama jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ inshallah kosɛbɛ adama jara an bɛ fɛ k'i ɲininka yala kɔnɔnajoli fura nalen don i bolo an bɛ fɛ k'i da don a la alhamdulillah kɔnɔna jeli fana bana don a bɛ cɛ minɛ kosɛbɛ a bɛ muso minɛ o ye tiɲɛ a bɛ denmisɛnnin minɛ kosɛbɛ a bɛ mɔgɔkɔrɔba minɛ walayi ale bɛ se ka hadamaden minɛ k'a to hali a ba kɔnɔ kosɛbɛ
donc bana min don bana mikɔrɔbuma don a sɔrɔ ka di kosɛbɛ bon n'i y'a ye cɛ la a bɛ muso la n'a bɛ muso la kosɛbɛ a bɛ cɛ la donc n'ale furakɛli bɛ kɛ a ka ca alahu taala fɛ kosɛbɛ a b'a fila de kɛ ni ɲɔgɔn ye n'a y'a fila kɛ ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ a ka ca ala fɛ aw bɛ kisi ale kɔlɔlɔ wa ale fana ye bana ye a ka teli ka sɔrɔ ɲɛgɛn pibilikiw de fɛ kosɛbɛ i y'a faamuya a bɛ sɔrɔ ɲɛgɛn pibilikiw de fɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ka caya

ale de bɛ na ni muso jalanya ye muso la a ja fana man ɲi y'a faamuya a man ɲi a bɛ cɛya problème se muso ma cɛ ma cogo min na kosɛbɛ a bɛ tafe bolo la gosi fana se muso fana muso fana ma o sira kelen na pati pati a man nɔgɔn wa n'ale nana muso la kosɛbɛ a kɔlɔlɔ de ka bon fo ka taa fɔ a ka bon nin ye tiɲɛ ye parce que a bɛ na ni worokɔrɔ ŋɛɲɛ ye mhm. k'i t'o la ka na ni ji jɛman bɔ n'a bɛ fɔ o ma perte blanche ye kosɛbɛ a bɛ na ni o ye mhm. a bɛ t'o de la a bɛ na ni kɔnɔdimi ye eh, a bɛ se ka koli tigɛbali bila mɔgɔ la muso la i n'a fɔ a bɛ se k'i ka koli fana tigɛ kosɛbɛ i bɛ se ka kalo saba kɛ ka se kalo naani ma k'a sɔrɔ i lajɔlen tɛ eh, i ka koli tɛ na a man nɔgɔn donc ale bɛ se ka na ni nin bɛɛ ye kosɛbɛ an nana n'a fura fana arajo la k'a bila kosɛbɛ prix nɔgɔ fɔlɔ na bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ min na kosɛbɛ n'o dasi kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni ala ka diɲɛ a barika ala yɛrɛ ma i y'i se kɛ dɛ banabaatɔ ni banabaatɔ somaw adama jara kɔni y'a se kɛ ni maa min bɛ fɛ i ka bana ka ban n'i ma bana yala i tɛ bana fura sɔrɔ dɛ n'i ma sira fana ta ni sira tɛ yen dɔrɔn sababu tɛ yen a ye wuli a ka sababu ɲini ni maa min sababu ɲini ka di i bɛ sababu sɔrɔ bolo fila da i sen bana bɛ e la kosɛbɛ i tɛ sunɔgɔ su i tɛ sunɔgɔ tile ɛ a bɔ kadi ko n y'a to ala ma ko n y'a to ala ma ɛɛ kadi ala y'an da dɛ mais ala tɛ dumuni tigɛ ka don diɲɛ maa si da i yɛrɛ de bɛ wuli k'a tigɛ ka don i da donc an b'a ɲini banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli ka sababu sɛgɛrɛ adama jara nalen don ni fura minnu ye kadi tan de don

Alo salam ala. Wanti. siga t'o la kadi mariko i k'a dɔn an bɛ karamɔgɔ minnu wele a ye karamɔgɔ ɲumanw don an tɛ karamɔgɔ jugu wele ka na nin kɛnɛ an tilala k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ sunkalo la kadi i k'a dɔn an bɛ siran ala ɲɛ An tɛ karamɔgɔ si wele ka na wali wari minɛ k'a di a ma kadi ka sɔrɔ a tɛ maaw mako dilan an tilala k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'ala ye maa minnu mako da dilanli kama ala k'a to olu ka na ka na furaw ta n'ala ma maa minnu mako dilan i k'a dɔn nin kɛnɛ in dilanli kama nin kɛnɛ i ka mako dilan nin kɛnɛ kama i kana to ala kana to i ka se kadi sababu tɛ kɛnɛ in kan i kana se yan i kana arajo lamɛn yɛrɛ kuma tɛ k'i ka se yan tiɲɛ tɔgɔ ye mamadu ye an ye karamɔgɔ wele n'an ka dana ye an y'u ɲini k'u dɔn fɔlɔ de ka sɔrɔ k'u wele nɛgɛjuru sira ye 53 ye 05 ni weleli kɛra min ta direct la an bɛ taa ɲɛ hali bi ni adama jara i k'a dɔn baara caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen minnu ma na kɛnɛ kan mais adama bɛ baara caman wɛrɛ fana kɛ min ni si tɛ kelen ye kadi i ka ɲininkali banna a ka d'an ye an ka kuma professeur ka tension fura ta ka tansɔn efase
adama alhamdulila ka tansɔn fura in fana tansɔn ye bana ye kosɛbɛ ale fana bɛ sɔrɔ sira dɔw de fɛ a ka ca ala fɛ kosɛbɛ ni i y'o sira ninnu evite i kisi tansɔn ma kosɛbɛ nka ni ala y'a kɛ mɔgɔ min fana garisigɛ ala de ko ten a ko fɛn o fɛn bana o bana fura de b'a la o ye tiɲɛ mais e de bɛ se ka mɛn munumunu na yanni n'i ka bana sababu ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ a ka ca ala fɛ n'i n'i ka bana sababu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ taa ka bɔ i farikolo o ye tiɲɛ parce que fɛn dɔ minɛnen don an farafinw kunkolo la n'o ye tubabu fura ye kosɛbɛ surtout précisément an bɛ yafa ɲini kɛ an karamɔgɔw fɛ jamana in dɔnnibaga jamana de ye kosɛbɛ yafa ɲini dɔnnibaga bɛɛ fɛ a bɛ mɔgɔ hakili la o fura ni tansɔn fura n'i y'a daminɛ ka ban kosɛbɛ c'est à vie a tɛ bila a tubabu fura n'i y'a daminɛ a ti bila mais n'i y'a fɔ dɔw ɲɛna k'a bɛ se ka bɔ mɔgɔ fari la kosɛbɛ a bɛ bonya o hakili ma
k'a sɔrɔ kosɛbɛ
n'i y'a mɛn i bɛ sigi yiri suma na yiribolo de bɛ yen yiriju de bɛ yen ni yiriju tɛ yen yiribolo tɛ se ka na a tɛ se ka na donc fɛn min bɛ tension provoquer kosɛbɛ ni i y'o ɲini k'o dɔn k'o effacer ka bɔ yen a ka ca ala fɛ tension ko bɛ bɔ e ka ɲɛnamaya kɔnɔ kosɛbɛ bon an fana b'o de dɔn ala taala y'an seere ye kosɛbɛ o de la an y'an tension fura in ma ko tension kala a bɛ tension de effacer ka bɔ mɔgɔ ka bɔ hadamaden farikolo la kosɛbɛ ni ala taala ka diɲɛ ye o diyara n ye parce que tension tɔ yɛrɛ pour que i k'a dɔn tension b'i la a bɛ fɔlɔ kunkolo b'i dimi

o sira fila de bɛ hadamaden dusukun na na kelen bɛ joli sama ka don kelen bɛ joli labɔ kosɛbɛ dusukun na a f'o de ma systole diastole kosɛbɛ o de la ni mɔgɔ tension tara chaque fois i bɛna a ye a bɛ fɔ ko karisa ka tension bɛ 14 8 ou bien 12 6 ou bien 12 5 kosɛbɛ o de bɛ fɔ chaque fois o ye tiɲɛ
i b'a ye kuma si a ti bɛn ɲɔgɔn ma n'a fila bɛnna ɲɔgɔn ma dɔrɔn kosɛbɛ a tigi bɛ taa koma na o ye tiɲɛ ye
Ayiwa o ye tiɲɛ ye donc karisa taara koma na taara koma na a tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ ni dugumata n'o garala hali dɔ in na kosɛbɛ ka tɛmɛ n'a tora ka se hali saba ou bien fila ma par exemple sisan a ka kɛ 14 11 ye dɔrɔn ou bien 14 12 ye dɔrɔn a tigi bɛ taa koma la eh Allah
tension ye banajuguba ye dɛ i y'a faamuya kosɛbɛ bon fɛn dɔw de bɛ na n'a ye a ka ca ala fɛ ni olu ɲɛ dɔnna a tɛ na o ye tiɲɛ donc ni mɔgɔ min y'a ka tension fura sɔrɔ kosɛbɛ tension que ça soit a y'a san tan de k'i la o a y'a san duuru de k'i la o kosɛbɛ a y'a san tan ni kɔ de k'i la o a b'i ka tension effacer kosɛbɛ bɔ i farikolo la walahi tension fura kan kosɛbɛ an y'a preuve lancer kelen tɛ fila tɛ saba tɛ ala taala kulo b'an na an bɛ sunkalo de la kosɛbɛ an y'o kɛ tension fura in na tension fura in fana tension bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen a b'u da jɛngɛ kosɛbɛ ni tension kɔni ma mɔgɔ mɔgɔ paralyser kosɛbɛ ka tɛmɛ kalo saba kan ni n'an ka ɲɔgɔn ye bɛ ala jɔ i bɛ i fari bɛ segin a nɔ kosɛbɛ mais an k'o fana fɔ bɛɛ ye an an dalen don la ma an k'o fana fɔ bɛɛ ye ni tension ye bi n'a tɛmɛna kalo saba kan an ka délai fɔlen kan nerf dɔw de don olu de bɛ sunɔgɔ donc n'olu sunɔgɔ olu bɛ se ka lawuli

ka taa i ka dɔn eh, dugu kɔnɔna fan fɛ i ka dɔn étage de bɛ waati fo b'a fɔ ko jinɛ ka étage wa n t'a dɔn n'i sera o la dɔrɔn o sira kelen minɛ k'a k'i bɛ ka taa bankoni yanfan fɛ o sira min bɛ taa bila bamanin ka misiri la dɛ misiri de b'a fɔ ko bamanin ka misiri i jɔ i nɔ wala n'i bɛ ka bɔ sugu kura la ka na misiri de bɛ yen nɔ u b'a fɔ hippodrome camancɛ na suguda yɛrɛ la yen ten ko bamanin ka misiri i jɔlen don misiri da in na dɔrɔn i ka professeur adama jara wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ a n'a kalandenw bila k'i kunbɛn i mana taa mako mako la i ka dɔn an bɛ tila ka se a ma adama jara i ka dɔn moriya sira a b'o de dɔn fo ka taa fɔ a to ten i ka dɔn k'a fɔ yiri fana a b'o dɔn fo ka taa fɔ a to ten laturuko fana adama k'i ka laturu da k'a yira i ka ɲɛnamaya baara ye nin ye wala i kan ka taa nin sira in de fɛ wala nin ko in de kun bɛ e kan wala nin ko in saraka ye nin ye se adama jara ma ka di i ka nkalon bɔ anw da a wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ

adama jara an bɛ segin ka na i fan fɛ waati fana bɛ ka taa n'a yɛrɛ ta ye baro bɛ ka se a diya yɔrɔ fana ma parce que n'i ye dɔnnibaa wele dɔnnibaa baro ka di o baro tɛ maa si kamanagan i m'a ye fɔli bɛrɛ ma kɛ bi baro ka di kosɛbɛ parce que n'i ye maa wele maa min k'a dɔn a b'a dɔn a b'a dɔn i t'a bɛɛ dɔn dɛ mais ni min ko k'a bɛ dɔɔni min ye dɔɔni ɲini ka dɔɔni ɲɛ dɔn adama n'i y'a ɲininka fɛn fɛn na a bɛ jaabi a la bon k'a da kan an b'i wele an kun fɛ an y'i ka fɔlen caman kɔrɔbɔ k'a dɔn ko tiɲɛ b'a la o de kama an y'i wele ɔ n'an y'i wele kuma o kuma fana adama i bɛna an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye a bɛnna n ma an bɛ na e yɛrɛ fan fɛ sisan adama ni mɔgɔ minnu mago mana jɔ e la sisan adama i ka dɔn moriya sira kan e b'o baaraw kɛ cogo di sisan bon alihamudulila moriya ye fɛn ye a kuma ka ca kosɛbɛ ala ye mɔgɔ o mɔgɔ da i sɔn fɛn min d'i ma i bɛ se ka fɛɛrɛ ka diɲɛ nin yɔrɔ de la kosɛbɛ ala ye fɛn min kalifa an ma an bɛ an bɔkolo fo k'an karamɔgɔ fo kosɛbɛ ka ala yɛrɛ fo n'o ye dɔnni laturu sira ye kosɛbɛ parce que n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'i bila de fɔlɔ ka analyse kɛ kosɛbɛ n'i ka bana fɔlɔ la kɔnplikera dɔrɔn u bɛ fɛn fɔlɔ min d'i ma kosɛbɛ u bɛ analyse papiyew d'i ma o ye tiɲɛ ye que ça soit a kɛra jolita ye kosɛbɛ que ça soit a kɛra radiografi ye u bɛ nin papiye ninnu d'i ma i ka taa ninnu kɛ kosɛbɛ travers de ça olu sɔrɔ k'u ka hakilina fara o kan ɔ n'i fana nana anw fɛ yen kosɛbɛ n'i ka problème fɔ anw fana ka radiografi kosɛbɛ n'an ka jolita o sɛgɛsɛgɛli fana bɛɛ bɛ kɛ ni anw ka turabu de ye kosɛbɛ an bɛ turabu de ci walayi donc k'an taafan dɔn k'an nafan dɔn i yɛrɛ nakun ye mun ye i taakun ye mun ye kosɛbɛ mun de ɲini mun de b'i ɲini mun de b'i kɔ n'o ɲɛdɔnna kosɛbɛ i ka kan ka solution ka kan ka sɔrɔ cogo min na o sɔrɔ ka d'i ma o ye tiɲɛ an bɛ baara in ta nin ta cogo la kosɛbɛ wa an tɛ maloya k'a fɔ an bɛ baara kɛ ni fɛn damadɔ de ye kosɛbɛ n'o ye laturu ani alikuranɛ ani yiri ani kilisi kosɛbɛ nin fɛn naani an ka bazi ye nin de ye o ye tiɲɛ ye an t'a fɔ k'an b'a bɛɛ dɔn mais ala fitinin min kalifa n na kosɛbɛ o fana b'an ka ɲɛnama kɛ ni o de ye wa halisa an bɛ k'a ɲɛɲini karamɔgɔw nɔfɛ kosɛbɛ ni ala taala ka diɲɛ o diyara n ye parce que kuranɛ ye fɛn dɔ de ye fɛn bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ mais abubakar comme wagati kelen bɛ k'an dantigɛ kosɛbɛ n'o tɛ fɛn dɔw bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye il est temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye walahi parce que dɔw de bɛ ka mana biri dɔw ɲɛ na ka essayer ka balo ni fɛn dɔw ye kosɛbɛ ka sɔrɔ min tɛ tiɲɛ min tɛ tiɲɛ walahi tubabu ye fɛɛrɛ dɔ de kɛ bɛɛ la kosɛbɛ diɲɛ na an si tɛ se ka i tɛ se ka fini don i tɛ se ka samara don ni tubabu ka fabrication tɛ mais alors que tubabu nana sɔrɔ nous on avait tout fɛn bɛɛ b'an bolo yan o ye tiɲɛ ye dɛ mais an ka samaraw fɔlɔ samaraw taara min o tununna an ka fɔlɔ gesedalaw ka finiw taara o tununna o wa tafe bɛ min an ma a tununna an ka bamanan marifaw bɛ min o bɛɛ tununna bamanan muru bɛ min a bɛɛ tununna voilà parce que n'u ma anw taw kɛ bida ye n'u ma anw taw kɛ haramu ye olu taw tɛ marché o kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye

juguya ni ɲɔgɔn nagosi kosɛbɛ o de b'anw fɛ yan dama ye tiɲɛ fɔ bi dɛ i y'a faamu walahi n'o tɛ kosɛbɛ hakili min b'anw na a tɛ tubabu la farafin de ye ji fiɲɛ dilan ka ji filen bila a kunna e de bɛna ji fiɲɛ dayɛlɛ ka ji filen ta ji hakɛ min b'i bɔ i b'o soli i b'o min i b'o min i b'a bila nɔ dɛ ala dɔwɛrɛ bɛ f'i kɔ o b'o kɛ o kɛcogo la kosɛbɛ mais i tɛ maa si sɔrɔ k'i bɛna dɔrɔn k'i bɛna fiɲɛ dayɛlɛ k'i da biri fiɲɛ na ka o tɛ kɛ o ma fɔ mɔgɔ si ye donc ça veut dire dose de bila kɛkun jifilen bilakun de ka dose k'a la awɔ min bɛ bɛn i ma min bɛ bɛn i kɔnɔ hakɛ ma
ne ko ko farafin ko an bɛ fɛn kɛ ko dose t'an ka ko o tɛ kodɔnbaliya kuma ye o bɛ fɔ farafinkɛ dɔ fana ye o fana b'a disi gosi ni o ye ko ka sabara ta ka don n'o kuma ye kuma ye ale t'a dɔn ale ye farafin ale k'a yɛrɛ de lagosi walahi an yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲini an yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ mais non an bɛ ɲɔgɔn nagosi

kilisi ye tiɲɛ ko ten a ko kuranɛ ko a ko kullu shay'in sababa ala b'a ka ala yala ala y'i to a ka ala la ka kira kɛmɛ saba tan saba ci n'a tun ka di ala ye ala tun bɛ kuma an bɛɛ fɛ an bɛɛ b'a dɔn o ye tiɲɛ ye nka a ko n tɛ kuma wa aw ɲɔgɔn sen fila dɔ de ci aw ma min bɛ kuma n'aw ye min bɛ kuma n'aw ye ka ni ala ye yɔrɔ yira aw la kosɛbɛ ni ko ko sababu tɛ tiɲɛ i ma kalon tigɛ sababu ye tiɲɛ an sigilen filɛ an bɛ ka kuma solomanibugu titibugu la titibugu la dɔn

nɔgɔ la cogo min na ɲɛnamaya kɔ tigɛ tɛ ba tigɛ tɛ nka ma nɔgɔn a tigɛ ko ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya bɛɛ ye. amina yarabi ala t'i bɔ sanfɛ ka mɔgɔ si dɛmɛ dɛ i bɛ ko dɔ de kɛ ala b'i ka sababu bɔ o la kosɛbɛ o ye tiɲɛ mɔgɔw k'u ka hakiliw dayɛlɛ ko bɛɛ tɛ nkalon ye Mhm. wa ko yɛrɛ bɛɛ fana tɛ tiɲɛ ye ɲɛ bɛ kow la kosɛbɛ u ka kow ɲɛɲini n'an bɛ taa Inshallah.
an bɛ se ka dɔ ka di professeur adama jara de b'an bolo kɔrɔ a ye fura minnu ko fɔ i bɛ segin fura ninnu kan minnu bɛ an bolo arajo kɔnɔ yan ni maa minnu mago b'a la après yanni 16 heures cɛ an b'an patante ka mɔgɔw makɔnɔ minnu mago b'a la u bɛna sɔrɔ an bolo kɔrɔ yan nɔ ɔ nka yann'o fana cɛ ni mɔgɔ minnu mago bɛ adama jara yɛrɛ la n'o ye professeur ye i b'a wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ i b'a wele 73 52 52 24 malitel 66 83 29 n bɛ segin a kan i k'a dɔn fɔcogo wɛrɛ la n'o ye bi wolonwula ani saba ye bi duuru ani fila bi duuru ani fila mugan ani naani wala bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ bi segin ni saba mugan ani kɔnɔntɔn bi duuru ani naani ni adama jara wele na waati o waati n'i ka dɔn professeur adama jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye patɔrɔn min ma bi bi na a nalen don ni wusulan fila ye wusulan fila si ni si cogoya tɛ kelen ye wusulan kelen maa minnu bɛ yen i ka dɔn n'aw gɛrɛsɛgɛ sirilen don ni sugu man di seliɲɛkɔrɔla in na a na wusulan in ta ka taa nkɔnɔbaw da tɛgɛ bɛ wusu a la ka tila k'i sen wusu a la bun adamaden ka ko bɛɛ ye sen fila ye sen fila de bɛ ta ka taa n'i ye bɔnɛ yɔrɔ la sen fila de bɛ ta ka taa n'i ye hɛrɛ yɔrɔ la ni maa min y'a wusu ala ka to i sen fila ka taa n'i ye hɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na kadi n'a bɔra o la wusulan filanan maa minnu bɛ yen ko kunnafɛntɔw minnu i ka dɔn kunnafɛn maa minnu bali furu la a ye minnu bali denko la a ye minnu bali i ka dɔn hali jamatigɛ ko la n'i taara jama cɛ la kunnafɛn tɛ sɔn i ka sigi jama cɛ la a tɛ sɔn maa ka gɛrɛ i la a bɛ don i n'i ka hɛrɛ bɛɛ cɛ wusulan fana bɛ yan ka di a bɛ n'o nɔfɛ bi a b'a sɔrɔ arajo la yan nɔ sɔngɔ min ka nɔgɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ka tulu fana bi yan ka di tulu min i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta i senkɔrɔba dimi de b'i la kɔdimi de b'i la banakuru sidɔnbali de b'i la dimi sugu sugu na tulu in ta dɔrɔn ka di a bɛ dankari nin bɛɛ lajɛlen na wa a ma dan o dama fana ma cɛlaka minnu bɛ yen i ka dɔn ni dɔnɔnkɔrɔnya de bɛ aw la su ma ko ka ban aw ja de bɛ tigɛ so kɔnɔ ɲɛ a ye nɔ fura fana bi yan nɔ fo ka taa se muso minnu fana bɛ yen ni fitiri sera ka ban aw de ja bɛ tigɛ

A ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la n'o ye 73 52 52 24 Malitel 66 83 29 54 n'i ye professeur wele nin na waati o waati i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Adama Jara yan'i ka kɔrɔfɔ laban fɔ ka dugawu kɛ k'a kuncɛ an b'a fɛ k'a ɲin'i fɛ an bɛ sunkalo la sunkalo yɛrɛ jati kama ni arajo lamɛnbaa ni kanubaa bɛɛ lajɛlen jati kama mhm. i bɛ se ka fayida kunkurunnin de di mɔgɔw ma bi wa inshallah mhm.
eh, abakar kɔni fɛn min ye ala ko ye kosɛbɛ an ti ban o ma walayi m'o dɔn eh, ni sun tigɛra kosɛbɛ an b'o de fɔ mhm. fɛn caman bɛ a bɛ nege bɔ mɔgɔw la kosɛbɛ an bɛ fɛn kelen di bɛɛ ma bi peut-être mɔgɔw b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ se ka k'u ɲinɛna a kɔ de an b'u hakili lajigin n'a a ye a ɲɛfɔ an ye kangaliba kelen ale ni ɲamaku i bɛ ɲamaku ɲini k'a susu k'a ko k'a jɛ dɔrɔn i t'a fara bɔ a la dɛ k'a foroki k'a laja suma la n'i bɛ kangaliba wuli i bɛ to ka dɔɔnin ta ka k'a la

musoko nege de ti bɔ i la ya ala adama k'a fɔ parce que ala kira de ko ten kisi nɛɛma b'a kan kosɛbɛ a ko k'an ka sun k'o bɛ dɔ bɔ an ka negew la walahi bon n'i bɛ nin kɛ foyi tɛ bɔ e ka nege la ɛ ala e bɛ lafiya di bɛɛ ma kosɛbɛ sabililayi ɲamaku i b'a ja i b'a ko k'a jɛ k'a foroki k'a foroki k'a ja tile suma kɔnɔ n'i bɛ kangaliba wuli wuladaw fɛ i bɛ dɔɔnin k'a la k'a tobi k'a mɔ n'o ye wa abubakar n'i bɛ nin min sun bɛ mɔgɔ kɔnɔ ja